Onwe ndị ya da anyị. Okay.

ụmụ Igbo niile anyị na-ekelekwa unu ọ ka bụ nwanne unu nwoke bụ Prince Chukwubuzo aka ji ọfọ Igbo ọzọ eme nta eme imo ebe anyị nọ kịta bụ na Chigozie Hospital Emene Enugu hmm? dịka m gwara ụnụ mgbe gara aga ebe nke anyị si bụ na St. Bridget before anyị abịa batawa na Chigozie hospital ị bụrụ nwa afọ Igbo ife ị ga na-eme bụ ịgba mbọ fụ na ụmụnne gị bụ ndị Igbo dị ndụ and na ndụ na udo batara n'ala Igbo hmm? o nwe otu ọ dị na ụmụnne anyị nọ na ụlọ ọgwụ ata afụfụ na-eri uju na-akwa akwa alịrị hmm? ọnwa disemba ka anyị nọ bụ mgbe o ji agba ekeresimesi i lekwa anya ị fụ na ụmụnne ndị nọ n'ụlọ ọgwụ taa bụ ndị na-akwa akwa na-enweghị onye inye aka enweghị onye ga-asị ha kee otu ha dị opportunity a ị ga-eji ya wee bịa kama ị ga-ewere ego a gaa na mba na-aṅụ mmanya eme ihe dị iche iche gaa n'ụlọ ọgwụ kpọpụta ụmụnna anyị ma nyere ha aka hmm? mgbe ị na-eme otu a Chukwu oke Abịama ga-agọzi gị hmm? ọ bụ ya ka anyị na-ekwu ụmụ Igbo ọ ga-adịrị unu mma ọ ka bụ nwanne unu nwoke aka ji ọfọ Igbo ọzọ eme nta eme imo ọ ga-abalị uru ọ nwaada ee eh, afa gị a nwaada Cynthia ka anyị nọ n'etiti ya ugbu a and ya bụ nwaada ọ sị na ọ fịara arụ nwaada a dị ime ọ na-ekwukwe m kedu otu ọ ga-esi wee mee kupụta ya bụ nwa nwata nwaanyị a na-akwa akwa alịrị onye dị ime na-akwa akwa alịrị ee na-ebe akwa maka na ọ fụrọ ego ọ fụrọ onye inye aka Hmm? anyị abatazi ụlọ ọgwụ sị ya mba ya akwazina na Chukwu oke Abịama ga-emere onwe ya aha site n'ịnapụta ya na ime ka dị deposit ọ na-ekwu okwu ya nwee ike ru ya aka ọ ya ka anyị mere ugbu a mana anyị ka na-abịakwanụ Hmm? mgbe nkwe na obere ndụ anyị ka ga-alaghachi ndewo
Oge oge.
Ọ na-aga.

ị ga-azụ ha bụrụ nwa o ji ama atụ ọ ga-adịrị ụnụ na mma ada nnọọ na anyị nọ na chineke emeghị ya ụbọchị nsogbu adịrọ na anyị ga-abịa ka anyị nwee ike fụ gị tupu mpụwa ọ ga-adịrị gị mma ọ ga-adịrị gị mma onye bi na ụlọ gị

ọ ga-adịrị gị mma ọ ga-adịrị gị mma ọ chukwu ka ihe niile dị n'aka naanị chineke ka anyị ga na-ekene chineke mere ka ọ dị pọsịbụl na ụdịka ọnọdụ a echetara mgbe mụnwa nọkwa n'ụdị ka ọnọdụ ya ụdịka ihe ọgbọjọ dọrọ ị ga-afụ ụfọdụ o nwere onye obi na-adị mma ka ọ nọrọ n'ọgwụ onye ọbụla chọrọ ka ọ dị ụlọ ọgwụ ọ na-aṅụ mkpụrụ ọgwụ na ọ bụghị onye bịa ọ nọdụ n'ụlọ ọgwụ ọ na-agụ anya mmiri ụfọdụ bụ ndị nọ n'ụlọ ọgwụ taa mana ha nwere ihe mfata onye inye aka hmm? anyị sị mba ọnwa disemba na anyị chọ ka onye ọbụla nwee ike naa ụlọ n'obi aṅụrị hmm? ọ ga-adịrị gị na mma ọ mụnwa bụ aka ji ọfọ igbo ọzọ eme nta eme imo mana ezigbo aha m bụ prince chukwubụzọ mba hmm? eh, ana m eti egwu

ịma na ekwere m ụnụ nkwa sị na m ga-aga ụlọ ọgwụ dị iche iche wee napụta ụmụnne anyị Eche- echefukwana onye ọbụla pụtara online sị gị na ya bụ aka ji ọfọ igbo ọzọ eme nta eme imo sị gị sendịrị ya ego esendịkwere ya kwa ndị scammers sampe master bụ aka ji ọfọ igbo ọzọ eme nta eme imo ọ naghị anakwa ndị mmadụ ego anaghị m ana ndị mmadụ ego ife a ihe chineke kpọpụtara m ka m mewe ego m ka m ji eme ya ọrụ m lụrụ afụfụ m tara ya ka m ji eme ya anaghị m asị mmadụ sendere maka onye ga-apụta ọ sị gị gị sendere ya ego na ya bụ aka ji ọfọ igbo si a na-asị ọ ga-adịrị ụnụ mma asị m ụnụ na afọ 2022 na ụmụnna anyị nọ n'ụlọ ọgwụ ebe niile dị iche iche na ha ga-agba mbọ si n'ụlọ ọgwụ wee pụọ n'obi aṅụrị hmm? and ya bụ ihe ka anyị nọ anyị ejego na other hospitals dị iche iche nke a bụ nwa anyị nwaanyị bụ nwanne anyị nwaanyị nke ụnụ fụrụ ụnyaa ụnyaa bụ nke na-ekwu okwu ka ihe otu ọ ga-esi mee wee kupụta nwa hmm? dọkịta sị na ọ ga-eme ya operation mana ego ọ ga-eji eh, deposit ọ dịrọ nwata nọ n'iro na-akwa akwa alịlị anyị sị mba ọ dị mma ọ dị njọ na nwata nwaanyị a na ọ ga-amụ nwa ya n'udo and na ọ ga-apụtakwanụ Hmm? ọ ga-esikwa n'ụlọ ọgwụ a wee naa so ọ ya ka anyị ji sị na tata na anyị ga-abịa bịa leta ya anya with the sum of 100,000 ọ ga-adịrị ụnụ mma Ada, baby.
Chineke, ebe ọbụna i sikwa weta ego anụnwa Chineke na ya eri ya mmaji kwuru mmaji anyị na-ekpekwa ekpere ogologo ndụ na ahụ isi ike n'isi gị nwa na ị ga-adị ogologo ndụ ma ka nka na ọ ga-adịrị gị na mma ma ezinụlọ gị ụkwụ agaghị akpọ gị n'ụzọ ebe ọbụla i si wepụta ego ahụ chineke nna ga na-agbachi gị ya Thank you, bro. Thank you.